compounded word. That is what makes it different from English language. And the Igbo language has beneath dot under U, under I, under O, but English language does not such thing in English language. So that is the reason I'm going to analyze or break down the Igbo alphabet for you so that you know how Igbo language works, how you can put letters to form words. Aha m bụ Dimobiefuna Gideon. N'ụbọchị nke taa, ihe m chọrọ ịkụziri ndị mmadụ bụ dịka ndị chọrọ ịmụ asụsụ Igbo onye ọbụla chọrọ ịmụ asụsụ Igbo maka o nwere ụfọdụ ndị si na onweghị ihe eji asụsụ Igbo eme ụfọdụ ndị ọ na-anụ ha ọkụ n'obi ọ na-echu ha ụra ịmụ asụsụ Igbo ịma asụ asụsụ Igbo ọfụma ya bụ ndị ahụ ọ na-anụ ọkụ n'obi ma ọ bụ ndị ọ na-echu ụra ịmụ asụsụ Igbo ọ bụ ha bụ ndị nwe ụbọchị nke taa ọ bụghị ndị si na onweghị ihe eji asụsụ Igbo mana ị ga-enwechakwa ihe ị ga-eji ya mee ma emesịa aga m abịa gawa na mkpụrụ edemede nke asụsụ Igbo n'ụbọchị nke taa mana achọrọ m ịkọrọ gị na o nwere ọtụtụ ihe nọ n'ime asụsụ Igbo onye ọbụla chọrọ ịsụ asụsụ Igbo o nwere ike na i toro n'ebe mepere emepe ebe anaghị na-asụ asụsụ Igbo naanị bekee bụ ihe juru gị ọnụ mana ị chọrọ ịmụ asụsụ igbo asụsụ igbo ahụ ga-abụ asụsụ nke abụọ gị ebe bekee ebe ị nọ na-eto nke mara gị ọnụ bụ asụsụ nke mbụ gị nke ndị oyibo na-akpọ mother tongue ya bụ n'ihi na ọ nya bụ nke i ji wee too ya bụ ihe mara gị ọnụ ugbu a ị chọrọ ịmụ asụsụ igbo ihe ị ga-eme bụ ị ga-eweta akwụkwọ gị weta mkpịsị odee gị ya wụ bik ị ga-eweta ha abụọ ị nọdụ dee mkpụrụ edemede nọ n'asụsụ Igbo ya ka ndị bekee na-akpọ Igbo alphabet ị bịa deme ya dechaa ị ga-ebido wee na-amụ ihe nọsị na mkpụrụ edemede ahụ iji wee maa atụ ọ bụ eziokwu na anyị na-aga ebe ahụ ugbu a iji wee maa atụ a a wụ mkpụrụ edemede izizi nọ na asụsụ Igbo abịa na nke bekee ọ nya wụ e a na-akpọ ya e n'asụsụ nke bekee ọ bụghị otu nke asụsụ bekee dị ka nke asụsụ Igbo dị ọ bụ na i lee ha anya ọfụma ị ga-ama na asụsụ bekee enweghị ndị gbara abụọ ndị gbara mkpị dịka she kpee gwee na ụmụnna ha mana asụsụ Igbo nwesịrị ndị gbara mkpị ya ka o ji wee pụọ iche n'asụsụ Igbo lekwala anya n'asụsụ nke bekee onweghị ndị esumere kpọm n'okpuru dịka ọ ụ mana abịa na asụsụ Igbo enwere ndị esumesiri kpọm n'okpuru dịka ị ọ ụ na ndị ọzọkwa ya mere ugbu a ihe m chọrọ ịkọwara gị ugbu a bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụ asụsụ Igbo ọfụma ị ga na-eso ndị ma ka esi asụ ya bụ asụsụ maka ọ bụghị mmadụ niile bụ ihe ma asụ ya bụ asụsụ dịka ndị toro na mba ofesi ndị toro n'ebe mepere emepe dịka Lagos state ha na-asụ bekee ha na-asụ asụsụ bekee ma ha amaghịzi asụ asụsụ ya ka o ji wee dị mma na onye ọbụla mụrụ ụmụ ga na-akụziri ụmụ ha asụsụ nke be ya dịka ndị Hausa ndị Yoruba ị ga-ahụ na ha na-asụsị asụsụ ha ọ bụrụ i lee ụfọdụ ihe onyonyo ndị Yoruba maọbụ ndị Hausa ị ga-ahụ ha sụtụkwa asụsụ bekee ha asụkọtakwa asụsụ be ha iji wee marakwa ebe ha si mana ndị Igbo ga-atụtụrụ bekee rachaa ya ka nga a na-ara ofe abịa na ịma nkụ ha amalise ya ka nga a na-ama nkụ nke bụ na ọ dịghị mma o kwesịrị ịsụtụkwa asụsụ bekee ịsụtụkwa asụsụ Igbo ka e were marakwa ebe i si echi ọ họziri mgbe a bịara mee gị gbaa gị ajụjụ ọnụ sị gị i wu onye igbo ma ọ bụ onye igbo bụ oge ahụ ka ndị mmadụ ga-abịa marazie na i wu onye igbo be anyị ọkwa ị ghọta ya bụ ihe m chọrọ ịgwa gị ugbu a bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụ asụsụ Igbo, bịa subscribe na YouTube channel nke a ị subscribe ọ ga na-enye gị tips ọ ga na-ahaziri gị ọtụtụ ihe maka o nwere ọtụtụ ihe ndị anyị kwesịrị iwepụta inye gị nke ga-enyere gị aka nke bụ mmalitegodu na ihe onyonyo nke abụọ m ga-eme m ga-egosi gị ọtụtụ ihe ị nwere ike ime ga-enyere gị aka iji wee mụọ asụsụ Igbo ọfụma agwala m gị ị ga na-eso ndị ma asụ ya bụ asụsụ nke abụọ ị ga-amụkwa mkpụrụ edemede dịkwa na ya bụ asụsụ dịka alfabet olu bekee ọ ga-enyere gị aka deeme maka ige m ntị na nke ọzọ m ga-akụziri gị mkpụrụ edemede nọ na ya bụ asụsụ ka o were baara anyị niile okay thanks for watching